ko an ka sɔrɔdasiw bɛ denmisɛnninw utiliser ka t'o fɔ amerikɛnw ye ni dun y'o fɔ amerikɛnw ye dɔrɔn o tun o yɔrɔnin bɛɛ la olu ka fɛn min b'a la u b'a fɔ k'u t'o lisansi di donc nin fana nkalonsigiw de n'a tun fɔra ko mali ni mercenaires bɛ t'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma dɔrɔn parce que alimaɲi ninnu ka dugu la o bɛnnen tɛ dugu wɛrɛ la o fana bɛnnen tɛ u ka coopération kan fɛ u y'o nkalon de tigɛ tan sinɔn k'a fɔ ko mɛrisenɛri mɛrisenɛri tɛ irisi la o n'i y'a mɛn mɛrisenɛri mɛrisenɛri bɛ faransi de Ah bon, o ye jumɛn ye légion d'honneur eh, ne yɛrɛ ko légion d'honneur eh, excuse moi légion étrangère oh, cogoya jumɛn na i bɛ se ka ɲɛfɔ légion étrangère sigira faransi par Louis-Philippe en 1831 a sigira mercenariat de kan dugu wɛrɛ mɔgɔw de kun bɛ na ka don a la n'i kun ye faransɛ o tuma na i kun tɛ don a la yɛrɛ mɛmi bi n'i taara u ka légion na i b'a sɔrɔ irisiw b'a la polonɛw b'a la eh, maliyɛnw b'a la burkinabɛw b'a la fɛn bɛɛ bɛ légion in na yen o tɛ mercenaireya donc n'olu bɛ kuma mercenaire kan u k'u miiri fɔlɔ olu de taara libi ka armement di mercenaires ma ka kadafi kɛlɛ u yɛrɛ da y'a fɔ k'olu ye olu ka avion taara k'u ye fɛn ci eh, fɛn ma jadisiw ma pour que ka kadafi kɛlɛ u yɛrɛ nana ni mercenaires ka tila k'o mercenaires kelenw don mali kɔnɔ yan n y'a mali bɛ an bɛ gɛlɛya la tan parce que maramafɛn dɔw n'an ka sɔrɔdasiw bɛ kɛlɛ la maramafɛn dɔw bɛ ci jadisi sɛnpulu minnu tun ye sɛnɛkɛla ni bagangɛnna olu tɛ se k'o maramafɛn sugu ci o pour que marafɛn ka ci il faut il faut k'a tigi kɛ militaire ye min formelen don kosɛbɛ o dun ye mercenaire de ye. ok o faamuyana an bɛna président fɔnba fɛ président fɔnba an b'a dɔn k'a fɔ faransi woromasiri taba n'o ye Florence Parly ye ka kuma bolila kan an y'a ye k'a fɔ u bɔra nasɔnsini la waati min na u taara faransi i n'a fɔ aw b'an ka minisiriw wele cogo min na ka na ka na ɲɛfɔli kɛ walasa jamanakɔnɔdenw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogo min na nka ale taara sena paseke sena bɛ asanbile sanfɛ faransi donc o ta anw fɛ o fana ye wasabulon sugu dɔ de ye donc a taara yen a ka laseliw senfɛ olu y'a ɲininka k'a fɔ ko mali ko in bɛ cogo min na sogɛli ye min fɔ yala a kow bɛ cogo di ale ka jaabi kɛra min ye kɔni k'a fɔ olu kɔni ka wulikajɔ ka bon mali la depi waati kuma jan u ka maaw bɛ sa yan nka ale bɛna kuma kelen de fɔ kankarida kelen de fɔ ko ninnu kan min bɛ ka fɔ ko mali ni irisiw ka n t'a dɔn wagner société wagner ko ni tigɛlabila sɛbɛn kɛra dɔrɔn olu b'u ka kosow n'u ka kasaw cɛ wa a tɛ dan o ma dɛ u jɛɲɔgɔn fɛn o fɛn bɛ yan n'o union européenne fo ka taa se nations unies u bɛɛ b'u cɛ wa u tɛ dan o fana ma u b'u ka dɛmɛ bɛɛ tigɛ ko nka mali k'a la ye k'i n'a fɔ centrafrique bɛ cogo min na k'u b'u kelenna de k'u ni société eh, eh, eh, wagner de bɛ ka baara kɛ yala i bɛ se ka mun de fɔ nin kumakan ninnu na n bɛ min f'i ɲɛna fɔlɔ a taara fɔ sénat kelen mun na traité de coopération militaire honorable watara filɛ ka min fɔ traité signetɔ o sénat kelen de la u y'a fɔ o sénat kelen de ɲɛfɛ ye k'u bɛ ka traité min signé u ni mali cɛ k'a dabɔ kun ye olu ka armement bɛ feere mali la cogo min n'u ka maa bɛ min bɛ se k'an contredire a k'a fɔ devant le sénat u y'o fɔ walahi donc mali kɛra jago c'est-à-dire a dabɔra de k'u ka marchandise minnu bɛ feere mali la ko accord in esprit fɔlɔ y'o ye accord in esprit filanan ye min ye a b'a to faransi bɛ tɔnɔ dɔw sɔrɔ fiscalité kan n'olu ye impôt ye accord in sabanan ye min ye a b'a to faransi ka laɲini min ye géopolitique ye o bɛ se ka basigi cogo min accord sigili naaninan ye k'u ka mɔgɔ min bɛ yen n'u y'o sigi fanga la n'o tun ye ibk ye a kun dɔ tun ye ko kudeta kana se ka kɛ ibk la a bɛ fɔ nin ma ko les conséquences sociales et économiques du traité de coopération militaire o b'a kalama o kɔrɔ ye di conséquences c'est à dire a nafa ani olu nin y'a ɲuman ye quoi c'est à dire an y'a ni an y'an bolonɔ bila nin papiye la faransi bɛ nafa jumɛn sɔrɔ a la ɔ mali yɛrɛ fana tun ka sɔrɔ ye min y'a la k'u bɛ kudeta bali perezidan kama sinon fɛn yɛrɛ ma fɔ ni o tɛ ah bon ka kudeta hali n'a tɛ non mais u bɛɛ dɛsɛra o de la u tun bɛ fɛ k'o de kɛ maintenant ne bɛ fɛ ka mun f'i ɲɛna ɛɛ Florence Parly taalen Sénat ɲɛfɛ yɔrɔ Sénat cɛ eh, sénateur dɔ dɔ ko ko an tɛ se ka bɔ Mali la tan ko parce que an ye min don Mali la k'u ka sɔrɔdasiw bɛ ka sa k'u ka sɔrɔdasiw bɛ ka sa voilà donc kɔrɔ u ka sɔrɔdasiw sara Faransi de kama u ka Faransiw sɔrɔdasiw ma sa Mali kama mais n bɛna min f'i ɲɛna eh, Konate komi n bɛ Sena n bɛ fɛ i k'a faamuya o ye fɛn jumɛn ye eh, yɔrɔ wagati dɔ la anw ye loi dɔ voté CNT kɔnɔ la loi d'extradition judiciaire ani entraide c'est à dire eh, ka seereya eh, baarakɛminɛ dɔ k'an ni faransi cɛ eh, eh, sariyako bunnakun kan ani ni an ka maa min n'o ye kojugu kɛ mali la n'o taara faransi an mana fɔ k'o ka na o bɛ na n'u yɛrɛ ka mɔgɔ min ye kojugu kɛ an fɛ yen o bɛ taa an fana bɛ u dɛmɛ o bɛ se ka las'u ma cogo min yɔrɔ cnt y'a voté asimi nana ka na maa dɔw bila ka loi in lajɛ o y'a sɔrɔ u ye fɛn yɛrɛ bila sariya in kɔnɔ min b'a to ni asimi tun ye loi in promulgué dɔrɔn bi hali u bɛ k'a fɔ minnu ma ko opposant politique u tun b'u minɛ ka taa n'u ye faransi asimi ma sɔn k'a signé a ma promulgué a ma sɔn k'a signé diɲɛ kɔnɔ a ma promulgué donc o ye fɛn min ye mɔgɔ tɛ min kalama asimi ye président min ye a kɛrɛfɛla labɛnnen de don o tɛ kelen ye filanan ja u bɛ nin kuma bɛɛ la u ka akɔri wɛrɛ kun siɲɛna mun kun tɛ anw yɛrɛ bolo n'a bɛ f'o ma ko akɔri adisiyɔnɛli ja u y'o fɛnɛ siɲɛ o akɔri o min siɲɛna an ka asimi de y'o ɲini a m'a ye mali guvɛrɛman tarasi fan si la a fɛnɛ y'a ka mɔgɔw bila u taara sɔrɔ faransi ka eh, eh, siti dɔ de kan ka sɔrɔ ka na n'o ye a siɲɛnen bɛ mali tɔgɔ la 2020 mɛ an t'a kalama asimi y'o fɛnɛ minɛ ka na n'o ye k'o fara bolo la o fɛnɛ bɛɛ kun b'a to mali kun bɛ bɔ an ta yɛrɛ la faransi de b'i sago kɛ donc nin bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan. ɛ eh, jɔn de y'o siɲɛ yanni an ka taa. Eh, jɔn de y'a siɲɛ. Eh, fanga jumɛn binna.
non i bɛ ɲɛfɔli kɛ an filɛbagaw ye. nin kuma ninnu kɔni jɛlen don sa nin ko jɛlen don o y'a sɔrɔ hali n bɛ ka min f'i ɲɛna entraide judiciaire min ye ɲɔgɔn dɛmɛ ye i b'a dɔn k'a kun kan ka siɲɛ kiri bunna i b'a dɔn a kun kan ka promulguer don min na faransi yɛrɛ kun y'a ka dati fɔ k'a bɛ promulguer le 24 mai. donc ba ndaw kun ba ndaw ba ndaw de kun kan k'a signé o don bɛnna an y'ale yɛrɛ jaso o don ma donc maliyɛnw kan k'a tɔ a tɔ faamuya ko fɛn jumɛn bɛ yen tout était programmé donc pour vous dire que kuma min bɛ sen na faransi dalakan de banna a ka maa dɔw kun bɛ an cɛla minnu kun bɛ to k'a ka baara lankolonw kɛ asimi ye baara dɔ sigi sen kan sɛrivisida fɛn fɛn bɛ yen an bɛ ka bɛɛ lajɛ ka bɛɛ ka baara jateminɛ donc minnu kun b'u ka baara kolonw kɛ u bɛ ka wuli ka b'u pilasi la parce que n'i y'a mɛn i bɛ information di i bɛ place dɔ de la donc information fɛnɛ tigɛlen b'u la pewu o ka bɔ yen a nana f'u ɲɛna sisan a y'aw ja o a m'aw ja o mali ni irisi bɛ jɛ mali ni chine bɛ jɛ mali ni diɲɛ bɛɛ bɛ jɛ mɛ a tɛ kɛ ni aw de ka kuma fɔli ye faransi de da tɛ taa mali ka kuma fɔ parce que faransi kun bɛ baara jumɛn na a kun kɛlen bɛ ka mali sutirete union européenne ma a kun kɛlen bɛ ka mali sutirete hali irisi ma mali kɛ jagokun ye ka mali kɛ jagokun ye union européenne ma ka mali kɛ jagokun ye bɛɛ ma hali américainw a bɛ an yɛrɛ ba kun kɔ an yɛrɛ ba kun kɔ foyi kun tɛ sara anw na o mɛ n'asimi de ko sisan ko a ka ɲi anw bɛ kuma an yɛrɛ tɔgɔ la mɛ min bɛ e ni anw cɛ an b'i gɛn dɛ mais ko bɛ dan an fila de ni ɲɔgɔn cɛ n'an bɛ min fɔ mali ni faransi ni ɲɔgɔn cɛ o dan ye mali ni faransi ye mais n'a kɛra mali ni alimaɲi ye mali ni alimaɲi de b'o fɔ n'a kɛra mali ni angletɛri ye mali ni angletɛri de b'o fɔ n'a kɛra mali ni etats unis ye mali ni etats unis de b'o fɔ n'a kɛra mali ni irisi ye mali ni irisi nin dɔrɔn de fɔr'u ɲɛna o nafa jumɛn bɛ se mali ma sisan o nafa min bɛ se mali ma o b'a to faransi de tɛ mali kɛ a ka jagokun ye bilen o ye mali ka yɛrɛmahɔrɔnya de dila a ma faransi de ko k'o ti kɛ i m'a ye eh, eh, makɔrɔn y'i pan k'i jɔ bi ko opposant min bɛ kaso la an bolo an b'a jaabi non a to n ka nin fɔ hmm. opposant opposant tɛ mali la an bɛ transition de la majorité tɛ yen opposition tɛ yen mɔgɔ dɔ kɔni bɛ mali la politicien b'o la mun tɛ politicien o b'o la i tɔgɔ kɔni mana ye papiye o papiye la yuruguyurugu la i bɛ minɛ mɔgɔ si ma minɛ politiki ko la mali la mɔgɔ mɔgɔ bɛ bi k'a bɛ ɛ ɛ ko mandat d'arrêt b'a kan ou bien fɛn dɔ b'a kan i tɔgɔ yera ko dɔ de la i bɛ wele i bɛ ɲininka o la bon nin de y'a kɛ anw tɛ faransi ka ko la an tɛ faransi contre la dɛ mais u b'u da don hali i ka sokɔnɔ ko la parce que ni ni faransi jɛra faransi de bɛn'a fɔ ko i muso k'a da yan fɛ e yɛrɛ k'i da yan fɛ i denw siyɔrɔ ye yan ye i burankɛ ka kan ka taa yan i ka sira yan e ni ne jɛra de jɛ min b'an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ kuma o jɛ kan mais e tɛ kuma o jɛ kan ko f'e ka kuma segin a kan tuguni i bɔra ka min fɔ n ko ni ni faransi jɛra ɛɛ i faransi de b'a f'i yɛrɛ ɲɛna i ka so kɔnɔ k'i muso k'a da yan kɔrɔn fɛ e k'i da tilebi fɛ i denw k'u da kɛɲɛka fɛ i balimaw ka taa bayanfan fɛ ale ka baara de ye bon irisiw dɔ in fɛ irisiw to la irisiw ta aw bɛnna min kan a bɛ baara k'o kan olu ta ye min ye i b'a di donc chinois fana bɛ o cogo kelen na donc eh, président watara ye min fɔ u tun y'a dabɔ de k'u bɛ an ni bɛɛ bila ɲɔgɔn na mais musa n bɛ min f'i ɲɛna florence parly k'a kana dan kuma ma dɛ a ka kule fo k'a turu a kan kan an tɛ bɔ an kan kan an m'u gɛn an b'a fɔ faransi ma taa an b'a fɔ faransi ma kana na mais ni irisiw nali de b'a to k'u bɛ taa hali u kana na bilen parce que anw ni irisiw bɛ baara la okay. parce que an ni siniwaw bɛ baara la donc pour te dire que n b'a fɛ anw ka n'i y'a ye an bɛ nin fɔ bamanankan na a kun ye maliyɛn bɛɛ k'a faamuya maliyɛn de la diaspora bɛɛ k'a faamuya ko faransi bɛ kuma min na kuma lankolon fu de don anw bolo mais n'i y'a ye kuma b'olu dɔrɔn kan i n'a fɔ perezidan watara ye min fɔ kuma kun ye fankelen de ye et puis n bɛ min fana f'i ɲɛna fɔlɔ la minnu tun b'u da turu an kan i bɛ t'a sɔrɔ fanga min bɛ yen depite wasaden minnu bɛ yen olu yɛrɛ b'u da de faransi ka kolankolon kan anw bɛ ka bɔ bi an bɛ min fɔ maliyɛnw ɲɛna guvɛrɛman ka mara kan an bɛ min f'u ɲɛna jamana taabolo kan nɔgɔ t'a la nkalon t'a la an bɛ ka tiɲɛ de f'u ɲɛna mali bɛ nin bolo de kan u tɛ mun kalama a kɛra guvɛrɛman ye a kɛra cnt ye a kɛra présidence ye an bɛɛ de bɛ ka kuma kelen fɔ e ne min bɛ ka kuma en tant que politique an bɛ kuma parce que politiki in ye mun ye c'est la stratégie pour que k'i ka jamana jɔ o de kama fɛɛrɛ don an y'an ka politiki banfila mun banna an y'a bɔ k'a bila ka politiki guloki bɔ k'a bila parce que mali bɛ yɔrɔ min na bi mali bɛ ɲɛnɛma saya ni balo de ni ɲɔgɔn cɛ n'i bɛ saya ni balo ni ɲɔgɔn cɛ e b'i ka balo de makaran o de kama n b'a ɲini ala aw journalisiw fɛ a y'a lajɛ ala ni kira kama journal jamana ko mana na journaliste ko to la a kana fɔ ko journaliste kɔrɔ k'i t'i da don a y'aw da don aw ka jamana ko la parce que bɛɛ b'i ka jamana défend rfi filɛ nin ye o ma deli ka faransi kɔ bila o mais fo k'an ka journalistew fɛnɛ ni jamana ko nana u ka kuma an ka jamana kan an ko ko le linge sale se lave en famille u yɛrɛ m'o fɔ wa an bɛɛ b'a dɔn ko fininɔgɔ bɛ ko so mais maliyɛn bɛ se ka kɛ cogo di k'e ye mali journaliste ye k'e e tɛ se ka jamana défend k'e b'a k'e ka journalisiya b'a to k'e tɛ fɛn fɔ faransi ma non au contraire faransi y'a ka presse dilan a bɛ publicité kɛ faransi mali presse fɛnɛ n'i y'a ye wari bɛ bɔ ko k'a di presse ma f'anw yɛrɛ ko k'a kɛ 1 milliard ye u ka taa hali 3 milliard la u k'a di presse ma. ɛɛ fɔnba wari famana ka d'an ma dɛ o l'aide à la presse. non wari bɛna di aw ma.
mun de bɛ k'o o bloquer.
non non an ma an ma bloquer an bɛ fɛ ka min fɔ a ɲɛna. aa a ye dɔ fara o kan. ɛɛ presse min fɛnɛ filɛ an bɛ fɛ presse k'a yira ko mali fɛnɛ ka presse de ye presse ye. mais an bɛ k'a yira anw bɛ an a camanba bɛ k'a yira mɔgɔ baden de bɛ ka baara kɛ mais an bɛ fɛ ka kɛ bɛɛ de ye i tɛ jamana si ye ko jamana ka presse k'o bɛ ko dɔ fɔ a ka jamana ma. i t'o ye chine i t'o ye faransi i t'o ye fan si mais faransi eh, mɔgɔ dɔw bɛ olu b'a kɛ nin bɛɛ kun ye mun ye anw bɛ kɛlɛ la bi an yɛrɛ y'a fɔ gouvernement ɲɛna u ka presse u ka wari caman di aw ma mais a bɛ taa wari min na wari in fɛnɛ bɛ di parce que aw ye maliyɛnw de ye wari in bɛ di parce que a bɛ mali ka kibaruya de di donc a ka d'an ye aw bɛ ka nin baara minnu kɛ an b'aw fo a la mais mun ka d'an ye bi tiɲɛ min bɛ mali la a y'o fɔ journalisiya t'o la journaliste tɛ mali la min t'a dɔn ko faransi nalen ko dɔ farala gɛlɛya kan donc ni faransi bɛ ka dɔ fɔ anw ma aw man ka o kuma lata yɔrɔ jan yɛrɛ ala t'o vidéo partager normalement ni ne y'aw ye hali n'u y'u ka kuma dɔw fɔ n'an y'a kibaruya sɔrɔ a tɛ sanga yɛrɛ don a la ko faransi ye nin fɔ parce que u bɛ maliyɛn tɔw bagabaga ni journaliste de ye a bɛ k'olu fɛnɛ kɔnɔ ko journalisiya caman ye ko ni min mana fɔ dɔrɔn k'i ka sin k'o fɔ k'i tɛ fɛnkɛ don a la sinon mali journaliste baden bɛ yen min bɛ mali défend mais a ka d'an ye a ka kɛ bɛɛ de ye parce que jamana in bɛ yɔrɔ min na aw minnu bɛ kuma lase mali mago bɛ aw ka kuma ɲuman na donc pour que ka a fɔ dɔrɔn yanni an ka don macron ta la parce que an bɛ tila ka segin o la florence parly maliyɛnw k'a jate minɛ ko faransi tɛ yan dɔwɛrɛ la an ye min fɔ kɔrɔlen u bɛ yan wariko de la u bɛ yan sanuko de la o ja min bɛna tigɛ u la dɛ u b'a la k'u bɛ taa mais n bɛ min f'i ɲɛna faransi tɛ taa dɛ faransi ye muso min ye n'i y'a furu npɛrɛnin de don a b'a nɔrɔ i la k'a tɛ taa mais sisan kɔni dɔ de bɛ fara ale kan irisiw bɛ na olu bɛ yan kaban yɛrɛ parce que an k'o pereperelatigɛ ko an n'olu an n'o muso naani de don dɛ ou bien a musow bɛ tɛmɛ muso jumɛn e m'a fɔ ko muso mun don ka dɔ fara kan dan tɛ an kɔni muso furuta la koyi an b'a parce que nin nin ye muso min b'i nafa ni côté min ye mhm. nafa min bɛ faransi la an jɛra kɔrɔlen an tɛ faransi contre la koyi non on n'est pas contre la France mais nous on est des pro maliens an b'an ka jamana de fɛ i tɛna na anw dacogo de fɔ an ɲɛna an ka so kɔnɔ jɛ ye tiɲɛ ye n'i ka fɛn an ni chinois bɛ jɛ an ni irisiw bɛ ka jɛ ka ban yɛrɛ siniwaw yɛrɛ bɛ yan ka ban mais an ni bɛɛ de bɛna jɛ donc u bɛ baara la cogo min na an fana bɛ baara la ten u kɔnɔ k'u ye mɔgɔw sɔrɔ mɔgɔ si tɛ faransi ka côté la n'i y'a ye faransi b'i disi gosi n'a ka sanu ye n'a bɛ ka bɔ anw de fɛ yan an b'a f'u ɲɛna dɔrɔn bɛɛ k'a bila u kunkolo la k'u ye bagabagakan min fɔ ko maliyɛnw k'u da ka sunɔgɔ hali ni faransi y'a ka kasa n'a ka koso cɛ bi walayi bilahi non faransi bɛ ka mun de ɲa ye a t'o fɔ ɲɔgɔn bɛ kan ko ne m'o ɲɛf'i ɲɛna sisan n ko budget min bɛ anw bolo depuis octobre ni mali fonctionnairew bɛ ka sara wari la faransi ka dɔrɔmɛ wo sɔgɔlen t'a la kuma tɛ communauté internationale ok a faamuyana an bɛna eh, président Fousseynou Ouattara ma eh, président an b'a kalama k'a fɔ Wagner ko in a cayalen don dɔw k'u bɛ mali la kunnafonidi siraw dɔw fɛ ŋunuŋunukanw na an y'a mɛn k'a fɔ ko irisiw dɔw yɛrɛ bɛ mɔpti mhm. yala a ko bɛ cogo di wagner ko in dɔw bɛ k'a fɔ ko kɔsegin yɛrɛ kɛra nin ko na ko yala ko est ce que irisiw yɛrɛ bɛ na ɔ ni min y'a yira k'a fɔ irisiw bɛ yan u bɛ yan cogoya jumɛn an b'a dɔn k'a fɔ irisi ka kɔni ka lasigiden bɛ yan n'o ye u ka anbasadɛri ye irisiw mhm. bɛ yan cogoya jumɛn wagner wa u bɛ cogoya jumɛn i bɛ se ka mun de fɔ mali
ok musa ne bɛ mun f'i ye i y'a mɛn cogo min ne fana y'a mɛn ten de président a bɛ komi e e e t'a fɛ k'a fɔ i bɛ irisi la i bɛ irisi kan mɛn i bɛ commission défense la CNT kɔnɔna na ou bien o o ko ninnu c'est classé secret défense non olu tɛ fɔ o tɛ o mais fɛn kumana o irisiw ka ministre des affaires étrangères kumana Sergei Lavrov a y'a f'u ye k'olu yɛrɛ y'a dɔn mali ni dɔw bɛ contact la a y'o de fɔ dɔw i n'a fɔ jumɛn euh, société privée militaire olu ka maaw ye olu bɛ yen olu bɛ yen Russie la o olu bɛ yen u b'a f'o ma cvk en russe tchastnye voennye predpriyatiya olu bɛ yen ah nin ye russe kan ye dɛ o kɔrɔ ye di bon n y'o de f'i ye société militaire ah, privée quoi okay. ko donc u y'a dɔn ko mali n'o dɔw bɛ contact la ko mais mali ma olu associé a la est ce qu'il y a o kuma a kɔrɔ ka mali m'olu da don a la mali m'olu da don a la o kuma a kɔrɔ ka dun minnu bɛ kuma la dɔrɔn ani a kɛra o fana tɛ kelen ye a bɛ se ka kɛ dɔrɔn dɔ taara ɲininkali kɛ ou bien dɔ y'a lajɛ est ce que a bɛ se ka n'an dɛmɛ nin fɛn na a banna o kuma ni faransi taar'o labɔ k'o kɛ ko wɛrɛ ye ni maliyɛn dɔw yɛrɛ bɛ k'o ta k'a da o la ne b'a f'i ye an ka kan ka da ko mun na o ye an ka faamaw ye an ka kan ka da olu de la ni an bɛ fɛn demander irisila fɛ bi k'a fɔ irisiw k'u ka cɛw bila ka na kɛlɛ kɛ yan non o tɛ an bɛ maramafɛn minnu nɔfɛ a kɛra awiyɔn ye o a kɛra drɔnuw ye o a kɛra e, maramafɛn wɛrɛ ye o ko o sanni nɔgɔya mais o sanni de ka gɛlɛn an bolo cogoya jumɛn na eh, mɔgɔ min bɛ k'a fɔ ko an ka sɔrɔdasiw kalannen tɛ u tɛ se kɛlɛ la ani fɛn ninnu jɔn b'o fɔ faransi kɛ
mais n'i y'a mɛn ko an bɛ fɛn san jɔnni ka wari b'an bolo yan faransi ta tɛ yan franc cfa a bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn a tɛ bɔ faransi yan mhm. ni an bɛ sanni kɛ kɔfɛ franc cfa ye wari mun ye ani dugu tɔw wari tɛ kelen ye a tɛ se ka falen wari wɛrɛ la f'i k'a falen euro de la a tɛ se ka falen euro la faransɛw de b'a falen i ye ka euro ta k'a d'i ma sinon k'a fɔ k'a bɛ falen euro la o ye kuma dɔrɔn de e ka taa dugu wɛrɛ la ban i ka taa fɔ ko franc cfa filɛ euro di yan u b'a la u b'a ko nin ye papiye de an tɛ an tɛ foyi di donc faransi y'a kɛ ten ko fo franc cfa ale kelen dɔrɔn de bɛ se ka falen wari wɛrɛ la o de la n'an bɛ fɛn san an bɛ tɛmɛ faransi ka trésor de fɛ wa n'u y'a dɔn k'an wala u ka jiginɛ fɛ n'u y'a dɔn k'an bɛ maramafɛn san dɔrɔn u b'a wari minɛ k'a bloquer
ka wari minɛ ka a bila u y'o camanba de kɛ an ka wari k'an bɛ maramafɛn san u y'a minɛ même tuma dɔ tuma dɔw bɛ kɛ mugu bɛ ɲini ka dɛsɛ an na an bɛ mun ci mɔgɔ min b'o o k'e la o bɛ tila ka bɔ tugun k'a fɔ k'e tɛ se kɛlɛ la dabɔnkama tɛ yan donc faransi kun b'o o ko sugu ninnu de la n'o de fɔr'u ye sogɛli taara dɔrɔn ka kow da kɛnɛ kan de a bɛ cogo min na k'a da lɛfɛ la voilà k'a da lɛfɛ la a ma sɔn da u la a y'a fɔ dɔrɔn a bɛ cogo min na o de digir'u la wa ko kelen digir'u la fana parce que an ka eh, sɔrɔdasiw ye mun kɛ u kun sigilen tɛ n'o ye parce que u tun bɛ fɛ jamana ka ɲagami cogo min na ka ibk to ni m5 bɔra u tun bɛ fɛ kow ka ɲagami jolibɔn ka caya yan u sago tun bɛ se u tun bɛ mali tilatila donc sɔrɔdasiw de wulila dɔrɔn ka sin ka u ka cɛ ta ka bɔ yen u ka faransɛ nin k'ibk k'ibk ta ka bɔ yen u kun sigilen tɛ n'o ye u nana tuguni ka pression kɛ an ka politiciens minnu bɛ yan n'olu ɲinana mali kɔ n'i y'a ye bi honorable fɔnba y'a fɔ ko an ka budget bɛ se ka an ka fɛn bɛɛ kɛ bi parce que politiciens minnu tun bɛ yen n'olu de tun bɛ balo an ka budget la olu de tun bɛ an ka budget wari bɛɛ sonyɛ e bɛ k'a ɲininka k'an b'a wari bɔ min a wari ma bɔ yɔrɔ wɛrɛ la wari kelen in de don seulement minnu tun b'a ta k'a bɛn u da ma olu de tɛ k'a sɔrɔ tugun donc bi wari bɛ ka don malidenw de la sinon jinɛmoriya tɛ o wari in kun bɛ yen taa u lajɛ ko caman bɛ villa cogo min na dɔw bɛ yen cinquante villas b'u bolo yan villa villa eh, eh, villa bi duuru foroba caman villa bi duuru fɛn filɛ nin ye aseyi filɛ nin ye aseyi tɛrɛn u dɔw bɛ o kelen tɛrɛn bi naani a sɛbɛnnen b'u tɔgɔ la i yɛrɛ b'a dɔn aseyi tɛrɛn sɔngɔ ka ca bi cogo min na donc olu de tun bɛ ka balo nin bɛɛ la donc eh, fɛn kelen sɔrɔdasiw kɛlen ka nin bɔ yen mun kɛ o baril'u la o kɛra siɲɛ fɔlɔ ye donc u ye ko bɛɛ kɛ tugun ka ba ndaw bila an kunna Jaa a kɛra an kɔnɔ ko fana kun ye jaa u ka mɔgɔ dogolen de fana kun y'o ye u ka kegun dɛ u bɛ ko bɛɛ jateminɛ à l'avance an bɔr'o kalama an ye caw k'o la donc sisan ne u kɔnɔ ganna n'i y'a ye u ka chef d'état général major de l'armée nana fɔlɔ n'a kun nana n'o kun nana mun tun bɛ kɛ ibk kun b'a kunbɛn bubu kun b'a kunbɛn an ka minisiri kun b'a kunbɛn a nana sen in a pilasi yiral'a la a fɔra ko i kolɛgi bɛ yan général umar jara o de b'i recevoir mɔgɔ wɛrɛ se k'i recevoir président tɛ se k'i recevoir foyi o digir'u la donc florence parly nana une dame très charmante eh, eh, eh, président i b'a ɲɛ b'a fɛ kɔni madame de y'ale
i m'a ye a nana prɛ prɛ prɛ a b'a kɔnɔ donc n'ale nana dɔrɔn an ka cɛbali asimi bɛn'a recevoir sogɛli bɛn'a recevoir olu fana y'a fɔ a ye ko madame eh, colonel sadio bi yan an ka sadio kamara i yɛrɛ y'a ye très élégant là mhm. a bi yan t'a fɛ yen donc le fait que président m'a reçu ani fɛn i ma a ni sadio bɔlen kuma la a ɲɛda bɛɛ fɛnna ten on dirait que joli kun t'a la a don ala kɛtɔ la ka déclaration parce que eh, fɛn o nana fanba ye mun fɛ o de fɔr'a ye ko o tuma na mali ni faransi ka jɛ a bɛ kɛ jamana fila ka jɛ a tɛ kuma an tɔgɔ la tugun ɔ mais président halisa o ko ma ban mm. union européenne ka lasigiden c'est-à-dire min taara kuma u tɔgɔ la nations mm. unies na o y'i mm. kanto irisiw ma ko il faut que irisiw k'a dɔn k'a fɔ farafinna ye olu ka tiɲɛ de i y'a faamuya b'a la mm-hmm. donc a y'o kuma fɔ ko bon maintenant irisiw tɛ se k'a fɔ k'u b'u pan ka na farafinna k'a sɔrɔ olu ma yamaruya di sergueï lavrov fana ye kuma ta ko mm-hmm. ko jatigɛwalekɛlaw n'o ye mm-hmm. terorisiw ye k'o bɛ diɲɛ fan bɛɛ o kɛlɛ bɛɛ de ka kan la Mm -hmm. wa u bɛ ka nin kuma min fɔ k'a fɔ mali ni olu tɛ fɛnɛ diɲɛ selege kɔni kan kɔni mm -hmm. jamana ni jamana bɛ se ka baara kɛ donc nin bɛ min yira faransi kelen tɛ hali union européenne yɛrɛ bɛ ka farafinna jateminɛ i n'a fɔ u ka baaraminɛn de don mm-hmm. kana u bila yen dɛ cɛ mun y'a fɔ est-ce que ale tɛ faransɛ de parce que union européenne ko faransɛw bɛ yen cɛ mun y'a fɔ ale ye faransɛ de cogo di mais borrell de y'a fɔ ɔ borrell ale ye jɔn ye
ne français tɛ italien don mais semble que français de don mais ne bɛ kelen f'i ye quoi ala ka bɔ a ka masaya la tubabu b'a fɔ fɛn dɔ ma ko lapsus linguae lapsus linguae n'i bɛ psychanalyse dɔn o kɔrɔ ye di miirina min b'i kɔnɔ yɛrɛ yɛrɛ n'i ko i bɛ kalabanciya kuma dɔ fɔ ala b'o miirina bɔ i kun fɛ ka na i da la k'a bɔ dɔ in ɲɛ o kɛra cogo di o de kɛra a la sinon ni n'i y'a n'i ko k'a ka segin kuma in kan a tɛ sɔn ka segin a kan k'a fɔ ko farafinna y'olu ta ye a tɛ sɔn ka segin a kan donc ala de y'a lamaloya yen yɔrɔ la k'a yira bɛɛ la ninnu bɛ ko mun na yan ala de y'a to a foronto la voilà foronto la k'a yira bɛɛ la ninnu ninnu ma na an dɛmɛ dɛ ninnu nana balo an kan de i y'a faamu donc ni sogɛli ye kuma fɔ tan parce que an ka diɲɛ fana faamu dɛ jamana caman bɛ yen u b'u makun u t'u da don ko la mais ni ko ɲɛfɔr'u ye k'a jɛya fɛn caman bɛ yen u tɛ sɔn o ma dɛ k'a fɔ ko faransi bɛ wuli tuma bɛɛ k'u bɛna mali dɛmɛ ja san wolonfila in bɛɛ b'a jateminɛ san wolonfila u tun tɛ foyi san kɔnɔntɔn kɛ voilà san kɔnɔntɔn u tun tɛ foyi la mɔgɔ ɲagami kɔ o de yirara diɲɛ la bi o de ma diya u ye n'i y'a ye u bɔra ka langage an b'a fɔ o ma langage diplomatique tigiya kuma kuma cɛ ɲi voilà euh, c'est à dire que jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ fɛn dɔ bɛ yen a tɛ fɔ quoi mhm. parce que ni premier ministre bɔra ka kuma jamana tɔgɔ la a ma kuma a yɛrɛ tɔgɔ la o n ko jamana de y'a ci asimi de y'a ci n'a kumana a kumana faransi kan faransi président bɛ yen a m'o tɔgɔ fɔ a ministre des affaires étrangères bɛ yen a m'o tɔgɔ fɔ ministre de la défense bɛ yen a m'o tɔgɔ fɔ e a ka jaabi la a bɛ bɔ dɔrɔn k'ale dɔrɔn de tɔgɔ fɔ k'a ye nkalon tigɛ mais a ye nkalon jumɛn tigɛ u ma se k'o fɔ k'a ye molobɔla kuma fɔ a y'o jumɛn fɔ u ma se k'a fɔ parce que u tɛ se k'a fɔ n'i ko ko mɔgɔ ye nkalon tigɛ a ye nkalon mun tigɛ i b'o fana de ɲɛfɔ k'a fɔ k'olu nana tuma min na olu ye kuma min fɔ olu taara siɲɛ fɔlɔ la u ko ko an tɛ don kidali est ce que u y'a ɲininka u y'a ɲininka ayi ɲininkali ma kɛ u m'a ɲininka u taara mnla ta ka bɔ moritani ni burukina ka armes d'u ma est ce que u y'a ɲininka k'u bɛ se k'o kɛ o tɛ o tɛ exemple fila ye donc ni sogɛli ko k'u ko k'u bɛ ko barikani bɛ taa k'u ma mali ɲininka u b'a fɔ ko mun a ye nkalon tigɛ seereya b'an bolo ka ban k'u y'a ɲɔgɔn caman kɛ ka tɛmɛ donc o bɛɛ de fɔra k'a da kɛnɛ kan o de digir'u la n'i y'a ye faransi président bɛ an b'a fɔ o ma sang froid n m'a dɔn o bɛ fɔ bamanankan cogo di voilà a ka sang froid bɔra a la n'i y'a ye a yɛrɛ bɔra ka kuma fɔ tan voilà a ka basigi bɔra a la ka kuma fɔ tan parce que mun bɛ ko in jukɔrɔ o de ka girin kosɛbɛ a ɲɛ bɛ faransi ka doroniw na u bɛ bɔla tuma bɛɛ sanfɛ terorisiw bɛ yɔrɔ atake jihadisiw bɛ u t'o ye o mɛ droniw bɛ baara wɛrɛ de la droniw bɛ dugu jukɔrɔ fɛn ninnu dɔrɔn de jateminɛ la u ye fɛn min ye yen o de y'u nata bonya bi u y'a ye k'o bɛ se ka tila u la u t'a fɛ o de ka tila u la sinɔn walayi honorable fɔnba ye min f'i ye même n'an ye fɛn de ta k'an b'u gɛn u tɛ taa u tɛ taa u tɛ taa donc ngolongolobaw don eh, eh, makɔrɔn n'a ka chef d'état major min démissionnéra a n'o kɛlɛla mun na parce que n ko siɲɛ fɔlɔ a y'a fɔ makɔrɔn ko makɔrɔn ka teli a ka ko la a b'a fɔ ko barikani bɛ bɔ yen k'a sɔrɔ a m'u ɲininka parce que faransidenw yɛrɛ tɛ dɛ faransi u b'a fɔ minnu ma entrepreneur ba ni fɛn ninnu voilà olu de bɛ ko in jukɔrɔ olu de bɛ ko in finanse la sinɔn n'i ye faransiden yɛrɛ ɲininka n'a ye nin dɔn a bɛ ɲugu u la ɛseke makɔrɔn elekisɔn bɛna kɛ a bɛ se ka pase wa a bɛ k'a yɛrɛ nɛgɛn a tɛ se ka pase wa. ɲininkali gɛlɛn donc an bɛna se perezidan fɔnba ma perezidan fɔnba an b'a dɔn k'a fɔ florence parly a kelen kumana ale ka kuma kɔfɛ Jean Yves Le Drian min b'u ka kumaw lase jamana ni jamana cɛ. Jean Yves le le le le Drian. Voilà donc o kumana. Ah, I b'a fɔ ko le Drian.
Voilà o fana a ma dan a ma dan o fana ma dɛ. Mhm. Macron fana nana kuma f'a nana fɔ k'a fɔ ko Sogɛli ye min fɔ ko maloyala ko de don a ye kuma caman fɔ fo ka taa se ko maa minnu bɛ ka minɛ sisan nɔ ko yanni u ka minɛko kɛ o la k'u tɛ kalataw ɲɛnabɔ. ko o fevrier paseke kalata de kan ka ɲɛnabɔ e bɛ se ka mun de faamuya nin laseli ninnu na makɔrɔn ka nin laseli ninnu ee eh, ne m'a f'i ɲɛna n ko eh, n'i y'a ye u bɛ k'a fɔ ko élection élection n'i y'a ye u bɛ ka siran ko mercenaire mercenaire b'olu de bolo u b'a dɔn ko hali n'an taara élection na u jigi dalen bɛ maa minnu kan o tɛ passé mɛ u bɛna mun de kɛ u b'u ka observatɛriw bila ka na u ye min kɛ cote d'ivoire observatɛriw ye jumɛn c'est à dire maa minnu bɛ lakɔlɔsili kɛ u bɛ dɔw bila ka na k'u bɛna an dɛmɛ élection na ko k'a lajɛ ni ko bɛ kɛ cogo min na ka ɲa olu de bɛ tila ka na ni procès u bɛ na ni papier wɛrɛ ye ka sɛbɛnni dɔw kɛ ka voix dɔw di u ka mɔgɔw ma ka tila ka na o tigi ta ka marifa kɛ k'o lakori u bɛ sin ka déclaration kɛ k'o kɛra président ye hali n'a y'a sɔrɔ a ma pase u ye min kɛ cote d'ivoire o de b'u kɔnɔ o de y'a to u bɛ ka siran ko ni irisi mɛrisenɛriw ma na mɛ an bɛ min f'i ɲɛna mɛrisenɛri tɛ dɛ fɛn b'an bolo min ka jugu mɛrisenɛri ye ah bon ah non c'est à dire tulonkɛ tɛ maliko la bilen quoi n'a b'u kɔnɔ ko fɛn o fɛn bɛ yen i b'a dɔn eh, droit de réserve bɛ yen i n'a fɔ watara ye min fɔ o kɔrɔ ye di o kɔrɔ ye mɔgɔ i t'i ka fɛn bɛɛ ɲɛfɔ quoi mɛ fɛn min bɛ mali bolo bi n'i y'anw ja farinyalen ye ka nin kuma fɔ olu fana kan k'a bil'u kunna k'an b'a dɔn olu ye maa mɔdɛli minnu ye u bɛ se tiɲɛni minnu na u bɛ se mun na o kɔrɔ ye k'u kunbɛnlen de don o ɲɛ b'a la fana k'u kunbɛnlen don donc ɛɛ ɛɛ makɔrɔn ka nin kuma in fɔ kuma wɛrɛ tɛ o k'a ye opposant politiki minɛ ne y'o f'i ɲɛna opposant politiki tɛ mali la o on est en transition majorité tɛ yen opposition tɛ yen jamana de bɛ yen maintenant nin kɔrɔ ye mun ye parce que dɔw de tun bɛ kuma u tɔgɔ la u ka représentant kun y'olu de ye mali kɔnɔ i ɲɛ b'a la sisan u mɔgɔ tɛ ka kuma u tɔgɔ la politikimɔgɔw bɛ kuma n'o ye anw ye anw t'a jɛw la yɛrɛ parce que an b'an ka jamana dɔrɔn de la an ka sira t'u ka fɛn na u ka société n'an tɛ ɲɔgɔn sira la n t'a dɔn yɛrɛ faransi min depuis ala ka n da ma se n ma taa kalan kɛ yen n ma foyi kɛ yen n ka du tɛ yen Eh, hali compte yɛrɛ compte bancaire b'an bolo yɛrɛ hali min bɛ sɔrɔ an b'a don an ka nin fɛn ninnu na an bɛ tɛmɛ n'an yɛrɛ parce que anw limaniyalen don k'a fɔ wari ye min b'i kunkolo kɔnɔ de mais wari tɛ min b'i bolo banque la ye min b'i kunkolo kɔnɔ donc a ka nin fɔ ale de kan ka maloya ka nin kuma fɔ parce que ale de ye faransɛw kuma sulu ale de bɔra k'a fɔ faransi tɔgɔ la maliyɛn an ni anw bɛ jɛ mun na an t'a la donc i ko k'i ye démocrate ye faransi ye dalakan de ta ka papiye dɔ siɲɛ ale ni mali cɛ e bɔra i yɛrɛ ma k'i t'o la filanan accord de traité de coopération a fɔra de ko coopération ko faransi n'a bɛ ko ko kɛ ani mali b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ a kɛra k'a fɔ k'a ka turupuw ni mali ka turupuw tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o bɔra jɔni da k'a fana ka maloya sa k'a ye hɔrɔnya a ye kuma min bɔ a da ni hɔrɔnya ye tiɲɛ ye a fana kan ka jɔn ala fɔ ten an bɛnna jɛ de kan jɛ la a fɔra ko jɛ bɛ taa ni min ye e y'i ta kɛ i yɛrɛ ma mais a kɔnɔ ko asimi bɛ kuma asimi t'ale jaabi koyi il est homme politique anw minnu ye homme politique ye cnt kɔnɔ anw de b'ale jaabi kuma b'a la a n'anw de cɛ a t'a ni asimi asimi tɛ n'i da don na o u b'u ka kuma bɛɛ fɔ asimi tɛ kuma asimi dan ye ka ka ci fɔ asimi kunyanfan dɔnnen don ka bɔ kuma fila tɛ yen c'est pour cela eh, a tɛ dɔwɛrɛ nɔfɛ a ye élection kɛ a ye nin kɛ faransi ka sira t'anw na o e delila k'a mɛn sobanda kɛra yan nɔ ogosagu kɛra e ye faransi ka condoléance ye yan e delila k'u ka lettre de condoléance ye mali la nin jama kɛ a sara an y'an ka condoléance présenter la e y'a ye yan dusuma kasa quoi dusumakasiya k'a jira ko u bɛ mali dɛmɛ e y'a ye yan an ma kuma mɛn bon olu ka soldat minnu bɛna sa yan u tɛ ka na sa mali kama u bɛ ka sa faransi ka intérêt de kama olu ale fana kan ka maloya ko eh, eh, eh, jɛ dabɔra min kama a dabɔra de ko ka mali dɛmɛ ko k'a ka territoire di munna mɔgɔ minnu ko ka mali dugukolo fara ale n'olu bɛ teriya la bi ale fana man ka maloya o la mais honorable watara ye min fɔ nin faamuyalen de ko élection ko tɛ yan a tɛ passer nin élection na n'a ka élection paselen ne sigilen bɛ mali an tɛ reculer o c'est à dire c'est à prendre i b'a ta ou bien i b'a bila musa kuma fila ma fɔ koyi na a ma gɛn koyi a si ma fɔ faransi k'a ye taa a ma fɔ k'an n'a tɛ jɛ a ko sisan kuma bɛ tɛmɛ aw ni anw cɛ mais ni espagne da bɛ don a la mali de b'o kuma fɔ ni belgique da bɛ don a la mali de b'o fɔ aw bɛ union européenne na o ye aw de ye aw donna union européenne na n'aw ka jamana tɔgɔ de ye anw fana ye an dama jamana de ye anw ni irisiw bɛ kuma an ka jamana de kan anw ni eh, angilɛw bɛ kuma an ka jamana de kan donc a bɛ ka kuma fɛn fɔ nin bɛɛ ye bagabaga de ye i n'a fɔ watara y'a fɔ pour que ka diɲɛ bɛɛ sama ka taa ka côté la mais mɔgɔ si t'ale su bilen mais musa bɛ min f'i ɲɛna yɔrɔ bɛ k'u pan k'u jɔ ko n'a kɛra cogo dɔ la olu bɛ taa mɔgɔ si t'an dɛmɛ
loi dɔ bɛ mali la yan a bɛ f'o ma ko la loi 04051 portant organisation de la défense du territoire o bɛ mun de kofɔ o sariya ko ko sariya min b'a to ni kɛlɛ donna mali la mali bɛ i yɛrɛ dɛmɛ cogo min na k'a ka kɛlɛ kɛ o sariya ko ni kɛlɛ bunna fɛn fɛn bɛ mali ka dugukolo kan a bɛɛ ye mali ta a bɛ se k'a bɛɛ réquisitionner k'a bɛɛ minɛ a bɛɛ olu mana fɔ bi k'u bɛ taa u ka station totale an b'o minɛ shell minnu b'u bolo an b'o minɛ u ka société fɛn bɛɛ a sanu fɛn fɛn bɔra an b'a bɛɛ minɛ o fana yamaruya bɛ anw bolo o fana y'anw ka jamana ka souveraineté dɔ ye donc n'i b'i kɔ don i ni foyi tɛ bɔ yan k'u k'o fana analyser n'u ko k'u bɛ taa u ye mun sɔrɔ yan u tɛ bɔ n'o ye yala est ce que o se b'an anw ye ɛ mun se t'an ye tɛ n bɛ min f'i ɲɛna ɛ u nana manamanakan de fɔ faransi b'a dɔn an ka sɔrɔdasiw ye min ye koyi u b'a dɔn an ka sɔrɔdasiw ye min ye parce que hali u bɛ information min sɔrɔ o tɛ yen wa n bɛ min fɔ na u b'a dɔn fana k'an kɔ tɛmɛlen don fɛn na olu tɛ se fɛn mun na diɲɛ fana o de ye o donc an kɔ tɛmɛnen don an yɛrɛ la an kɔ tɛmɛnen don an dɛmɛbagaw la an ni mɔgɔ caman bolo bɛ ɲɔgɔn bolo u bɛ ka siran o de ɲɛ mais n'an ye min fɔ dɔrɔn i b'a dɔn min bɛ mali la o tɔgɔ de ko sɔrɔ e delila ka tɔw ye ka kasiya musa fɛn bɛɛ ni alahu taala cɛ mɛ kan kale tɔw kɛ kasira ne bolo ko est ce que anw b'a dɔn sɔrɔ min bɛ mali la ka kasi o kɛra waati ka kasi ni ala cɛ ala ma mɛn ala tɛ kalo kelen bɔ ka kasi a ɲɛji la ko est ce que anw b'a dɔn sɔrɔ min bɛ mali la

wa ko ni maliyɛnw sera k'u jɔ u jɔyɔrɔ la faransi tɛ dɛ mɔgɔ si de tɛ bɔ yen mali diɲɛ bɛɛ de bɛ na mali la donc sisan an y'o de faamuya a bɛ maliyɛn kɔnɔ ko bɔnɛ de bɛ bɔ nin na foyi tɛ bɔ nin na hɛrɛ kɔ an b'an jɔ an jɔyɔrɔ la faransi kelen u m'a fɔ k'u bɛ taa u m'a fɔ k'u tɛ taa n'i ko i bɛ taa i bɛ se ka taa mais n'i ko k'i tɛ taa n'i nana tuguni e nana mun bɛ yen sisan ɔ bon i b'a kɛ tan tɔ n'i t'a kɛ tan i bɛ taa u bɛ tila ka sɔn nin bɛɛ ma o ninnu de da bɛ tila k'a fɔ yan nɔ k'u sɔnna anw ta in bɛɛ ma parce que an tɛ a tɛ tɛna kuma o a bɛn'a f'u ɲɛna dɔrɔn kuma wɛrɛ tɛ yen papiye filɛ nin ye relecture kɛra a papiye filɛ à prendre ou à laisser n'i b'a ta i b'a ta n'i t'a ta i b'a to yen u dun tɛ ka ban parce que u bɛ yan wariko de la donc pour dire tout simplement oui.
ɲininkali kelen kɔ a kɔnɔ. y'a ye k'a fɔ i kɔni bɔra ka fɛn caman fɔ. i bɔra ka fɛn caman fɔ gouvernement yɛrɛ ye mun kɛ a sigi ni bi cɛ n'o ye Choguel ni Assimi Goïta ye mais an b'a ye k'a fɔ fɛn min ye lakanabaliya ye hali bi yɛlɛma donna Mali kɔnɔna la bi e bɛ se ka mun de fɔ ani a bɛ se ka garanti jumɛn de di maliyɛnw ma parce que Faransi ka taa Irisi ka na an mago bɛ lakanako de la bi lakanako bɛ dugunako jumɛn kan bi parce que don o don an b'a ye k'a fɔ ataki dɔw bɛ ka kɛ. voilà e b'o atakiw tigi dɔn wa nk'an bɛ ka fɛɛrɛ ɲini olu tigi de la tan. i b'a dɔn ko nin question ninnu k'ale bɛ fɛ k'o jaabi donc voilà an balima i ye défense kuma fɔ kɔni ne bɛ kelen fɔ a ye fɔlɔ quoi a bɛ kumaw mɛn bɛɛ b'o lakali lakali lakali lakali est ce que indicateur dɔ b'a bolo a bɛ se ka mesurer ko dɔ bɛ ka fara lakanabaliya kan fɛn tɛ ka bɔ a la bon kuma don a b'o mɛn a bɛ segin segin a kan
mɛli tɛ mais mm. ataki mun kɛra kɔsa in na Kayi sira la Kayi sira la o ma kɛ wa ne b'a f'i ye ataki minnu kɛra peut-être euh, n'a bɛ fɛ ka information ɲɛnamaw dɔn a ye colonel Danbele wele DIRPA la a b'a ɲɛfɔ aw ye Kayi sira ani minnu bɛ kɛ Nɛgɛla fan ninnu na

djihadistes bɛ na d'habitude ka n'u ka fɛn kɛ e, kutubaw kɛ k'a fɔ a ye fɛn pantalon sugu don ou bien a ye guloki musow ka nin guloki sugu don a yɛrɛ bɛɛ b'o dɔn u bɛ taa u b'olu le wajibiya mɔgɔw kan yɔrɔw la mais minnu bɛ na dɔrɔn u tɛ foyi fɔ u bɛ bin dɔrɔn kari ninnu kan dɔrɔn nafolo ko ka nafolo u bɛ nafolo ɲini dɔrɔn la o ye bandiw ye donc an kana amalgame kɛ quoi k'u confondre o ye kelen filanan a tun b'a mɛn même an ka kan fɔlɔ bin kun tɛ k'u kan est ce que a b'o mɛn sisan a b'o mɛn sisan an y'a mɛn k'a fɔ Segu mara ni Moti mara mɔgɔw ka sumanw selen don u tɛ ka se ka taa a kan ka sababuya kɛ fɛn caman ma se ka kɛ bi na voilà kana kana ko confondre sisan n bɛ k'a f'i ye fɔlɔ kan pour que i k'a dɔn a bɛ k'a fɔ ko dɔ bɛ ka fara kan pour que i k'a dɔn fɔlɔ dɔ tɛ ka fara kan caman de bɔra a la i kɔni b'a dɔn sisan binni tɛ ka kɛ an ka kanw kan tiɲɛ tɛ wa est ce que a b'o mɛn sisan ou bien k'an ka convoiw tun bɛ atake fɔlɔ tuma bɛɛ sisan a t'o mɛn mais mun ye sigida ninnu ye sigida ninnu ko ka gɛlɛn parce que tuma la n'i taara lajɛ i b'a sɔrɔ dugu fan kelen a denmisɛnninw fan kelen minnu djihadistes ye minnu kunkolo ɲagami olu de tugulen d'u kɔ olu de bɛ na a yɔrɔ ninnu na o dugu mɔgɔ kelen ninnu de don n'i ko ko ka armée bila dɔrɔn ka taa o ko sugu ɲɛnabɔ armée tɛ se k'o ko sugu ɲɛnabɔ an bɛ kuma de ka se k'o kow régler parce que même n'i y'a jateminɛ ne bɛ to ka exemple di an ka kumaw la n'i ye Irlande jateminɛ a kɛlɛ tɛ yan o bɛ se ka ban yɔrɔnin kelen o tɛ se ka ban yɔrɔnin kelen Faransi filɛ o ni Corse ma mɛn ɲɔgɔn na est ce que o sera ka ban armée sera k'o ban yɔrɔnin kelen armée ma se k'o ban yɔrɔnin kelen donc nin ye duguden dɔw yɛrɛ de ɲɔgɔn na dɔw donnen don djihadisme na parce que condition dɔw posé ne mɔgɔ tɔw ma sɔn u b'u jɔ kɛrɛfɛ dɔrɔn u bɛ mugu ci n'i ko k'i bɛ t'i ka fɛn kɛ donc mɔgɔw bɛ siran ka t'u ka sɛnɛ kɛ o ni banditisme nin tɛ kelen ye o ni k'a fɔ fana fɛn dɔw kɛra ni faut que dugudenw yɛrɛ de k'a dɔn k'a fɔ ko ni ko bɛ yen u ka da faamaw la u ka tugu faamaw kɔ u yɛrɛ k'u ka règlement dabila u ni ɲɔgɔn cɛ parce que yɔrɔ dɔw la milisiw milisiw de b'a kow juguya parce que yɔrɔ dɔ la u bɛ taa u ka dugu eh, u ka fɛn minnu bɛ duguden minnu bɛ Bamakɔ par exemple parce que u bɛ wari dalajɛ olu fɛ k'u bɛ taa maramafɛnw san donc u yɛrɛ b'a essayer ka eh, fɛn kɛ armée ka rôle jouer a fɔra u k'o de dabila sinon armée bɛ ka fɛnw sécuriser ok ɲɛma an y'a ye fana question kelen dɔ bɛ ne bolo a to n ka nin yɔrɔnin n bɛ dɔɔnin fara Watara ka yɔrɔ kan yan c'est à dire i bɛ ka question poser i m'a fɔ ko solution d'accord n bɛ solution saba d'i ma solution fɔlɔ ministre de l'administration territoriale tilara o baara la Mali frontière wolonwula a si kun tɛ yen min bɛ gardé bi direction bɛ ka créer pour que policiers ni gendarmes ka taa Mali frontière bɛɛ la o la a ye min f'i ɲɛna nin n'olu ye zon de ye n'olu ye binkannikɛlaw ye an bɛ fɛɛrɛ sɔrɔ olu la a réponse filanan n ye loi min f'i ɲɛna la loi 04 051 portant organisation de la défense du territoire o b'a diyagoya maliyɛn bɛɛ kan bɛɛ b'i kɛ i ka dugu kɔnɔ e bɛ quartier mun na aw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn ni maa yeleke nana maa min tɛ quartier dɔ ye a t'a fɔ sɔrɔdasiw ɲɛna zon minnu b'aw yɛrɛ cɛla aw den zon minnu bɛ yen n'a taar'u dénoncer est ce que mankan bɛ kɛ yan mais ni bɛɛ banna e den bɛ taa sonyɛni kɛ ka di e ma e yɛrɛ b'i kɔnɔbara fa o la ko i den bɛ na ni wari ye i t'a ɲɛɲini an taabolo kun t'o yɛrɛ ye dugu bɛɛ mana i miiri ka kɛ jamana fɛ dugu bɛɛ k'i yɛrɛ ka dugu lakana n'i ye maa yeleke ye k'o fɔ o baara bɛ ban o tɛ sɔrɔdasiw ka baara ye o olu o baara minnu filɛ o ye dugu fana jɔyɔrɔ ye n'i y'a ye a bɛ fɔ ko état état kɔrɔ ye mun ye état o ye jamana dugukolo ani jamanadenw ɔ jamanaden bɛɛ jɔyɔrɔ de bɛ yen yala ni bɛɛ jɔra a kan k'anw ka quartier ni maa yeleke yera an b'o fɔ faamaw ye maa yeleke bɛ yan u ka somɔgɔ minnu bɛ sonyɛni na n'u y'a fɔ mɔgɔ ye ko tiɲɛ na nin ye ne den ye mais a bɛ sonyɛni na mais o de ka dɔgɔ maliyɛn na bi k'a fɔ k'i den ye zon ye mɔgɔw t'o fɔ n'an y'a fɔ k'an den yɛrɛ ye zon ye n'an sera ka courage sɔrɔ k'a fɔ an ɲɛ bɛ zon minnu na ne yɛrɛ den b'a la an ɲɛ bɛ ŋanamu ŋanamu kɛra mun na ne yɛrɛ den b'a la mais an t'o kɛ bi ni min den minɛna an bɛ wuli de ka taa e den bɛ sonyɛni kɛ e yɛrɛ bɛ wuli ka t'o défendre mais fɔnba an y'a ye k'a fɔ population population dɔw bɛ yen u bɛ denɔnseli kɛ mais n'an ka sɔgɔmasiri tabaw bɔra u bɛ segin ka na non n bɛ fɛ k'o de f'i ɲɛ na sa caman bɛ ka siran o fana ɔ ɛɛ n bɛna mun f'i ɲɛ na tiɲɛ don yɔrɔ caman bɛ yen n'i y'a ye choguel taara kuma in fɔ an ni faransi tun bɛ baara la wagati min yɔrɔ dɔ tun b'olu bolo k'olu k'u jɔ yen k'olu ka baara kɛ yen a tun bɛ f'o ma ko zone g5 sahel yɔrɔ dɔ fana bɛ anw bolo k'anw ka baara kɛ yen yɔrɔ min b'olu bolo olu y'o yɔrɔ bila an ɲinɛ ma k'a sɔrɔ hali u m'u sara an na donc faransi donc olu y'o yɔrɔ abandonné sisan armée fana bɛ ka taa de progressivement k'o yɔrɔ occuper maintenant n'u taara sisan olu tɛ yen bilen n'olu tɛ yen an ka kan ka sécuriser ni cogo min n ko plan bɛ anw de bolo o tɛ kelen ye a filanan hali an bɛ renseignement minnu di olu b'o renseignement dɔw kɔnɔ sisan u bɛ ka bɔ o bɛɛ kɔnɔ pour te dire que question de sécurité ani fɛn fila de bɛ taa ɲɔgɔn na ani développement économique bɛ taa ɲɔgɔn na mais fo jamanadenw yɛrɛ ka sɔn ka sɔrɔdasiw dɛmɛ jamanadenw ka sɔn ka dɛmɛ kɛ donc kuma caman bɛ yen mɔgɔw b'o dɔ kɛ k'o ye armée ye k'a sɔrɔ o ye population jɔyɔrɔ ye fo bɛɛ de k'a dɔn k'i jɔyɔrɔ ye mun ye e b'a dɔn i den tɛ jogo ɲuman na an b'a dɔn bi mɔgɔ caman bɛ yen

ko o kunbɛnni tun man kan ka kɛ ko choguel bɛ ka i yanga asimi ɲɛkɔrɔ k'a bɛ ka ale de tɔgɔ bɛ ka bɔ mais asimi tɔgɔ tɛ ka bɔ ani filanan fana ka a yira ka o filanan fana fara kan joona an y'a ye fana dɔw fana ka kuma fɔli la ko ni asimi ma kuma choguel lagosili ni a tɔgɔ tiɲɛni min bɛ ka kɛ waati bɛɛ lajɛlen ko ni asimi ma kuma a la k'o kɔrɔ ko asimi n'o tigiw bɛnkan don sabula e bɛ min fɔ nin yɔrɔ in na. ɛɛ n bɛ min kɛ k'i ka kuma jaabi fɔlɔ. eh, ko faransɛ dusukolo bɛ minnu na ko k'a bila politique de division pour régner k'a tɛ ɲa nin bɛɛ de ye dɔrɔn ka kuma ka c'est à dire ka maaw fara pour que ka bɛɛ mago sa i b'a dɔn plan b'u bolo wa u ka plan ye bi u bɛ asimi su ka bila choguel la o la asimi bɛ choguel bila donc ni asimi ye choguel bila olu yɛrɛ de da kelen bɛn'a fɔ ko asimi ye kudeta kɛ ba ndaw la a ye kudeta kɛ mukutari wan na a filɛ ka choguel bila ko fiɲɛ bɛ asimi yɛrɛ de la ko asimi tɛ bin o jeu kɔnɔ quoi k'u k'o b'u kɔnɔ olu bɛ mun dɔn an b'o fa n'o ba dɔn kelen filanan n'u nana nin fɔ a bɛ fɔ ko asimi dogolen don ko a bɛ ka eh, fɛnkɛ k'a bɛ kuma asimi bɛ kuma jɔni fɛ i bɛ pilasi min na bɛɛ b'i ka malidenya dɔn ne ye kuma dɔw fɔ aw ɲɛna ka tɛmɛ maliden jugu bɛɛ b'i yɛrɛ yira transition in kɔnɔ kelen kelen bɛɛ b'i yɛrɛ yira mɔgɔ mɔgɔ ko k'a ta ye maliko ye ni maliko tɛ bi la a bɛɛ bɛ malo kelen kelen i tɛ ko t'a la o honorable eh, watara ye fɛn dɔ fɔ psychanalyse de freud ma min b'i kɔnɔ kɔrɔlen n'a gwanna a bɛ bɔ i da la caman bɔra dɔ da la u bɛ ka taa o de sira fɛ mais an ka problème ye min ye anw tɛ dɔwɛrɛ kɔnɔna en tant que collectif de membres du cnt minnu farala ɲɔgɔn kan k'u bɛ asimi dɛmɛ u bɛ choguel dɛmɛ u bɛ cnt ka kuma lase u bɛ jamanadenw ka kuma lamɛn anw ta tɛ dɔwɛrɛ ye ni jamana bɛ ka baara mun kɛ an b'o fɔ o ka bɔ yen anw de bɛ ka taa se minisiriw ma contrôle gouvernemental kɔnɔ ne ye mun fɔ aw ɲɛna ta ministre de finance ka ko kan an y'a ɲininka de o a y'a jaabiw fɔ ka kɔn an taar'a fɛ yen monsieur le ministre jamana bɛ nin cogo la e ye baara jumɛn ni jumɛn kɛ a y'a ɲɛfɔ an ɲɛna an taara minisiri de l'administration territoriale fɛ yen e ye mun ni mun kɛ a b'a ɲɛfɔ an ɲɛna an bɛ taa minisiri bɛɛ fɛ yen kelen kelen fo ni turu ma se min ma donc n'an taar'u fɛ yen e sigilen ni bi cɛ i bɛ ka mun ni mun de kɛ n'u ye mun kɛ diyagoya fɛnɛ don anw ka bɔ k'o fɔ jamanadenw ɲɛna n k'o de ye contrôle gouvernemental ye contrôle kɔrɔ tɛ dɔrɔn i ka voilà c'est à dire que euh,

psychologie manipulatrice n'i ko ko n k'o fɔ bamanankan na ko fo ni fama tilala k'o taradi o ye ka tulonkɛ ni maaw hakilina ye k'u bila fili kɔnɔ quoi donc minnu b'o kɛ o professionnel an fana y'o ɲɔgɔn dɔ ye u tɛna se ka se ka asimi ka don asimi n'a hakili cɛ asimi ye mɔgɔ min ye a t'a yɛrɛ ta k'a bila faso kunna ale ye faso de bila a yɛrɛ kunna c'est à dire k'a ka amour propre a t'o ta k'o bila faso kunna parce que faso fɛli min b'a la o de ka bon ka tɛmɛ a yɛrɛ kan bi choguel bɛ position min na o y'o fana kelen i tɛ se k'a fɔ ko même ni jama bɔra k'a fɛ k'u bɛ taa a flatter cogoya dɔ la k'a esprit fɛ ko fo a bɛ ɲinɛ a yɛrɛ kɔ k'a fɔ ko a ni asimi de bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ wa asimi de y'ale ta k'a bila nin yɔrɔ la a tɛ ɲinɛ o kɔ même n'i taara sini a yɛrɛ b'o de f'i ye donc a tɛ tanga sugu dɔ da a yɛrɛ kan k'a bɛ ɲina ko mɔgɔw bɔra k'ale fɛ k'a b'a yɛrɛ bila asimi sanfɛ minnu bɛ nin manipulation sugu la u b'u ka temps de pɛridi u ni mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn na bi o mɔgɔw u hakili sigilen don wa i tɛ se ka don u hakili la k'a fɔ k'i b'u hakili ɲagami k'u bila ɲɔgɔn na bi donc u b'o o baara mun na a y'a f'u ye u sɛgɛnnen don

walayi bilayi oditi bɛ senna fɔlɔ n y'a fɔ bɛɛ na sɛgɛsɛgɛliw bɛ senna sɛrivisi da bɛɛ la cɛ o cɛ n'a b'i kɔnɔ ko faransi ka kuma de b'i bɔ an bolo hali kan'i yɛrɛ nɛgɛn non pas d'état d'âme e tɛ se ka jamana ka wari dun ko jamanadenw bila olu tɛ ka baara sɔrɔ lisansi bɛ mɔgɔw bolo o jatilen tɛ ka na ko ko k'i bila ten u bɛ k'u yɛrɛ sɛgɛn u bɛ tila u dalakan na e m'a ye a tilara sisan kɛlɛko kuma na ko opposant wa opposant jɔn minɛna an to opposant dɔ mali la o c'est-à-dire alaw kana alaw kana da don nin kuma na n k'olu de bɛna tɔgɔ da fɛnw na opposant politique tɛ mali la maliyɛnw de bɛ yan bi maa minnu tɔgɔ bɛ yuruguyurugu la n'i minɛna i tɛ ka minɛ parti tɔgɔ la i tɛ ka minɛ k'i ye opposition opposition tɛ yen an tɛ opposition dɔn mali la hali parti minnu i b'a fɔ ko parti dɔw ko ko u tɛ ka taa asisi la an t'o yɛrɛ parti dɔn peut-être u kumana u yɛrɛ de tɔgɔ la k'u tɛ ka taa sinon an y'u ka mɔgɔw bɛɛ ye asisi la a bɛɛ taara u taara association tɔgɔ la an y'u ye an n'u ye kuma fɔ an ye maliko kuma fɔ donc vraiment nin kuma minnu filɛ anw tɛ dɔrɔmɛ don na waati min n bɛ min fiyɛ na u bɛ nin bɛɛ kɛ transition bɛ ban i tɛ asimi kumakan mɛ n'a kumana dɔrɔn a bɛ min fɔ a o ye a ye nin kɛ wa sogɛli ko kuma min fɔra sogɛli yɛrɛ y'a fɔ bɛɛ ɲɛna a ko n taara asimi ye n ci cikan min na n taar'o fɔ bon o de fɛnɛ kama anw bɛ ka bɔ ka faransɛw jaabi parce que anw ka perezan kɛlen ka premier minisiri bila ci la n'o taara o ci la n'a y'o dɔgɔya a ma o dɔgɔya dɛ a ye mali de dɔgɔya donc o de y'a kɛ an bɛ bɔ ka jaabi di i b'a dɔn an ka mission tɔ tɛ dɔwɛrɛ ye koyi sogɛl ni maliyɛn de la diasporaw ye mun ɲɔgɔnye mun kɛ a tɛna mɛn a ni minisiriw bɛna ɲɔgɔn sigi ka kuma u bɛna fɛɛrɛ kɛ ka dérogation ta ka maliyɛn de la diasporaw ka problème de carte nina ko o bɛna ɲɛnabɔ an bɛ k'o dɔrɔn de makɔnɔ an ka baara tɔ la parce que nin fɛɛrɛ bɛɛ min ye il faut que o maliyɛn la diasporaw n'olu lafiyara o b'an ka baara tɔ dafa an bolo u tun ye olu bɛɛ kɛ k'an bɛɛ kɔ don ɲɔgɔn na donc vraiment an tɛ baara kɛ an bɛ baara kɛ min maliyɛn bɛɛ k'a dɔn dɔrɔn on est décidé an y'an ni di maliko ma de wa hali n'anw tɛ yen

ale de bɛ bɔ ka n'a fɔ ko asimi ɲɔgɔn président tɛ wa sogɛli ɲɔgɔn président tɛ premier ministre tɛ sogɛli ɲɔgɔn premier ministre tɛ mais fɔlɔ anw ka
marakɛlaw de tun bɛ nin kɛ o ni faransi kulo la dɔrɔn hali n'a y'a sɔrɔ u tun ye ko ten u bɛ segin ka ka na faransi ka kumakan fɔ bi ko faransi de bɛna o kɛ o fanga jumɛn u bɛna kɛ parce que u ni cɛw de bɛ ɲɔgɔn na bi donc u bɛ mun nɔfɛ pour que u k'o sɔrɔ u b'u dalakan falen
Mm, e y'a fɔ n'o dalu de ye n b'u dɔn ne n mɛnna yen tubabukɛ n'a y'i bagabaga ne bagabagali min ta a bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ la ka na a bɛ mun nɔfɛ ko f'a k'o sɔrɔ ni n'a kun ko kunun k'i cɛ man ɲi bi a b'a fɔ k'i cɛ ka ɲi ni diɲɛ bɛɛ ye donc a y'a sigi k'o lajɛ makɔrɔn kelen in bɛ tila ka na a bɛ avion ta ka na mali la yan a bɛna accolade di asimi ma yan a b'a ye ok an y'a faamu ɔ président fɔnba i ka kumakan kuncɛ kuncɛ kuma kuncɛ kuma la dɔrɔn n b'a fɔ maliyɛnw ɲɛna u k'u hakili sigi macron kumana a bɛ kuma faransɛw de ye ani faransi de don florence parly y'a ta fɔ a taara fɔ sénat de la mais a kana nin kuma in fɔ an ka mali dugukolo kan a ko de y'a ni k'a tɛ bɔ yan mais a kana choguel dɔgɔya n'a dalen b'a yɛrɛ la ni min bɔr'o la o b'o ye o an bɛ min fɔ aw ɲɛna non an bɛ min fɔ bɛɛ ɲɛna bɛɛ k'a faamuya ko ko ko u m'a ko farafinna y'olu ka territoire de yan ko k'a daminɛ mali la ka taa nin y'a ko bantɔ de ye parce que mali de ye dansira mais k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna u k'u hakili sigi a kana kɛ dɔw kɔnɔ ko an tɛ ka baara kɛ eh, tinɛni mana min fɔ bama ɲɛkuruko la a dɔnbaga lajɛ y'a fɔ eh, ce n'est pas pour rien u ye mali ci ni françois hollande ye i b'a dɔn k'a fɔ françois hollande ye colonel réserviste de ye colonel de tun don réserviste de tun don sarasiw de don bon parce que n'u bɛ jamanaw ci u b'o de bila yen mais u b'a dɔn sa sarasiw fana de bɛ yen u b'a dɔn ko sarasiw de bɛ jamana jɔ u b'a dɔn ko politiki mɔgɔ tɛ jamana jɔ o de bɛ k'u siran donc ninnu militɛri minnu filɛ u b'u ka baara kɛ u tɛ ninnu jati maliyɛnw u ka bɔ dɔrɔn u ka ɲɔgɔn dɛmɛ mais n bɛ min fɔ maliyɛnw ye n delila ka kuma kelen min fɔ an bɛɛ ka sɔn ka une minute c'est à dire n'an bɛ une minute di an ka tama kelen di jamana ma c'est à dire miniti kelen o miniti kelen an ka communication na an ka sɔn ka tama kelen di an faso ma n'an ye tama kelen di an faso ma don o don an bɛ 14 milliards 400 millions de sɔrɔ k'o di an ka jamana ma o la o b'a to militɛriw bɛ sira minnu kan gɛlɛya wɛrɛ tɛna don an kan parce que hali n'a wari ma fɛn wɛrɛ ɲa an n'a wari don sanu na o sanu bɛ se ka yɛlɛma ka fɛn wɛrɛ lase an ma donc ka aw bɛɛ lajɛlen fo ɛɛ ko ni kuma min fɔcogo ma ɲa peut-être o bɛ se ka kɛ dusu n'a a bɔcogo ye parce que mali ko bɛ yɔrɔ min na c'est à dire passion dan don quoi an ta a kulonkɛ kuma tɛ yen bilen quoi. a kɛra kanu dan ye.
non kanu dan tɛmɛna de puisque an bɛ yɔrɔ min na sisan fɛn min don mali ou rien an b'o dɔrɔn de la. donc parce que mali ou bien foyi parce que an tɛ ka nin kɛlɛ k'an yɛrɛ kama. anw denw de bɛ yen nin nɔ an bɛ ka kɛlɛ kɛ pour que an faw n'an mɔkɛ ye mali to cogo min an fɛnɛ ka mali lasegin u ma o cogo la o de ye assimi ka kalikan ye o de ye choguel kalikan ye o de ye diaw kalikan ye o de ye sarasiw kalikan ye o de ye cnt maaw bɛɛ kalikan ye fo ni min y'i yɛrɛ bɔ o kɔnɔna na donc an bɛ baara kɛ ni o ye an b'o kuma lase bɛɛ ma k'aw yɛrɛ fo k'a ɲini aw presse fɛ halisa aw bɛ baara min na a ye dɔ fara a kan mais aw fɛnɛ k'aw ta kɛ ni fɛn fɛn bɛ mali kanu na a k'o kuma fɔ fɛn fɛn tɛ mali kanu na a kana aw da don o la ɔ sisan nɔ i ka nimero parce que mɔgɔw fana bɛ to k'aw ka nimero ɲininkali kɛ hali ni an bɔra kɔsanni in na non bon an y'a ye commentaires la ne ka nimero ye 79 18 24 93 mais n'u ye n wele n'u ma n sɔrɔ u kana jigi n na dɛ ni n bɛnna ni min ka appel ye n b'o ta ni n sera ka min ka message jaabi n b'o jaabi parce que an b'olu ka baara fɛnɛ de la i y'a ye an ye bi bɛɛ kɛ CNT la baara la. i masurunna mɔgɔ fana o fana tɛ kɛ i tɛ se k'o ka numéro fana di n'u m'e sɔrɔ u bɛ se k'o. ne y'o di olu mago bɛ ne de ka kuma na u b'o jaabi cogo di o bɛɛ t'o kelen ye wa. Ah, eh, n'i y'a fɔ ko dɔ k'a fɔ k'a ye n sɔrɔ gansan u mago bɛ ne ka kuma min fɔ n'o ma se k'o kuma kelen fɔ a numéro dili bɛ nafa ye mais u k'a faamuya dɔrɔn ni n bɛnna ni mun ta ye n b'o jaabi ni mun ye message ci an ma an b'o jaabi donc mais an k'a bila an kunna ko mali bɛ ka bɔ nɔgɔ la ko gere kura bɔ tɛ taa ŋayaki ŋayaki kɔ i tɛ se ka fɛn sɔrɔ n'i ma sɛgɛn k'an ka sɔn sɛgɛn ma nin wagati in na an ka sɔn ɲɛguwa ma nin wagati in na ni alahu taala sɔnna a ma

maliyɛndenw jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan nin waati in na an bɛ se k'a fɔ kulun sera cɛncɛn ma an kunnafonidilaw de wulila bi ka sanga ni jumɛn ye aw yɛrɛ b'a kalama k'a fɔ an ka marabolo ɲɛmaa a bɔra diɲɛ seleke tɔnba la n'o ye aux nations unies ye a ye laseli mun kɛ faransilakaw n'olu ka ɲɛmaaw ye olu kɔni ka kuma cayalen don fo ka taa ni seni kuma dɔw ye n t'a dɔn fo bagabagali kumaw de don fo mun don olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko ŋunuŋunukan mun bɛ yen n'o ye société russe ye wagner ko ni tigɛlabila sɛbɛn kɛra mali ani olu cɛ kɔni ko mali k'a bila o kunna ko o ye gɛlɛya daminɛtɔ la ko barisa olu bi taa ka ONU ta k'u nɔfɛ mɔgɔ bɛɛ ta wa u tɛna dan o dɔrɔn ma u bɛna tila tuguni ka kɔlɔlɔ ta ka mali sɛgɛrɛ dɛmɛ fɛn o fɛn bɛ na sira o sira fan fɛn fɛn la u b'o bɛɛ tigɛ fo ka taa se ɲininkali misɛnnin wɛrɛw ye mɔgɔ minnu bɔra ka video ta aw bɛ se ka nin